Kwa zaka zingapo takhala tikudziwitsa anthu za Creative Society. Funso lomwe timamva pafupipafupi ndi lakuti kodi moyo wanga udzakhala wotani m'dziko la Creative Society? Anzanga ndi nthawi yoti tiyankhe funsoli lomwe likukhudza tonsefe. khalani womasuka tikukuitanani ku dziko lodabwitsa limene chinthu cha mtengo wapatali kwambiri ndi moyo wa munthu moyo wanu makhalidwe mu creative society atsiku ndi tsiku munthu ali yosintha dziko kuchoka mu dziko la consumeristic format kupita mu creative society munthu aliyense nthawi yomweyo adzapatsidwa malo okhala osachepera 60 meters square. Ngati muli ndi banja la anthu asanu mudzakhala ndi malo okwana 300 square meter. Nyumbayi idzakhala yanu. Sipadzakhala kulipira misonkho pamene banja lanu likukula. Malo okhalamo azidzakula. Paradaiso adzamangidwa, anthu azidzakhala ndi nthawi yokwanira yosangalala, ndalama ndi zinthu zosiyanasiyana zamtengo wapatali. Ndipo izi zili kale m'nthawi yosintha kuchoka mu dziko la consumeristic format kupita mu creative society. Ufulu wa ndalama. Anthu adzakhala odziimira paokha pa zachuma kuyambira pa kubadwa kwawo. Kuyambira tsiku loyamba la kusintha kwa dziko Kupita mu Creative Society, ngongole zonse za nyumba ndi ngongole zina zidzathetsedwa. Sipadzakhalanso kukwera kwa mitengo ya zinthu. Mitengo ya chinthu chomwecho kapena ntchito idzakhala yofanana padziko lonse lapansi. Sipadzakhalanso misonkho pa mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati. Anthu sazidzaperekanso misonkho. anthu azidzalandira 10,000 us dollars mwezi uliwonse anthu sazidzavutikanso kugwira ntchito ndi cholinga chodyetsa banja lawo kapena kulipira malo okhala mu creative society muzidzakhala achiyembekezo chabwino ndi tsogolo lanu kodi mukufuna ndalama zambiri padzakhala mwayi wogwira ntchito kuchita zomwe mumakonda maola 4 okha pa tsiku, masiku anayi pa Sabata. Mudzakhala ndi tchuthi osachepera miyezi iwiri pa chaka. Kodi mukufuna kugwira ntchito zambiri chifukwa mumapeza phindu pogwira ntchito yopindulitsa anthu? Chitani zomwezo. Ndinu omasuka. Ntchito zonse zolemetsa, zoopsa, zovulaza komanso zonyozeka zizidzagwiridwa ntchito ndi maloboti ndi makina ena. Munthu si kapolo wovutika kugwira ntchito kuyambira m'mawa mpaka usiku kuti apeze ndalama. Mudzakhala ndi nthawi yambiri, mudzatha kuchita zinthu zomwe mumasangalala nazo, kukhala ndi nthawi yocheza ndi okondedwa anu, kudzithandiza nokha kukhala anzeru komanso kupita ku dziko lililonse popanda ziphaso kapena choletsa chilichonse mu creative society tsiku lililonse la moyo wanu lidzabweretsa chisangalalo ndi chimwemwe chokha basi dziko Ntchito iliyonse idzakhala yogwirizana ndi chilengedwe. Mankhwala ophera tizilombo ndi mankhwala ena sadzafunikanso. Chakudya chokoma, chathanzi komanso chamitundumitundu chizidzakhala pa tebulo lanu nthawi zonse. Mudzatha kusangalala ndi mpweya wabwino kulikonse kumene mungapite. Mudzatha kumwa madzi oyera abwino okhala ndi mchere yabwino. Mu Creative Society idzabweretsa chilengedwe cha dziko lapansi, ndipo tidzatha kusilira chiyero cha nyanja ndi kukongola kwa nkhalango zomwe sizikuoneka bwino pakali pano. Creative Society ndi dziko la mtendere komanso lokongola. Kusamalira moyo.

omwe azidzaona madokotala abwino kwambiri dziko lonse lapansi mu mbiri yathu njira ya zaumoyo idzasintha idzakhala yoteteza matenda 90% ndipo zonsezi zili mu nthawi yakusintha tsopano mu creative society matekinoloji atsopano azidzathandiza anthu kuti asadwale aliyense adzakhala ndi mwayi wowonjezera masiku a moyo wawo matekinoloji awa akupangidwa kale koma consumeristic format ikupangitsa kuti zisatifikire chipangizo chosavuta chomwe chizidzayikidwa mu shawa chizidzasanthula thupi lanu ndi kusintha maonekedwe anu malingana ndi momwe mukufunira mu creative society mudzakhala wathanzi kwathunthu mwaulere maphunziro Muyenera kukhala ndi maphunziro abwino apamwamba komanso aulere. Kodi mumakonda kuphunzira? Mu Creative Society muzidzakwanitsa kupeza madigiri ambiri momwe mukufunira ndipo simudzadandaula za kupeza zofunika pamoyo chifukwa mudzakhala ndi ndalama zokwanira.

ufulu. Anthu azidzasankhira okha malamulo oti azitsatira ndi kukwaniritsa zisankho zawo povota mu mgwirizano wawo. Chinthu chamtengo wapatali kwambiri ndi moyo wa munthu. Chilichonse chidzamangidwa mozungulira ndi mazikowo. Zoulutsira nkhani za dziko lapansi sizidzakhalanso m'manja mwa anthu ochepa okha, koma zidzakhala za anthu onse. Izi zikutanthauza kuti sadzathanso kusokoneza maganizo a anthu kuti apindule ndi anthu ochepa okha. Oulutsa nkhani azidzadziwitsa anthu, kuphunzitsa, ndi kulimbikitsa anthu moona mtima komanso mwathunthu. Chitetezo. Kuyambira mu nthawi ya kusintha kuchokera ku mtundu wa dziko la consumeristic format kupita ku creative society, tsogolo la anthu silidzadaliranso zisankho zomwe anthu ochepa apanga komanso zomwe omwe ali ndi mphamvu angagwirizane pakati pawo. Dziko lidzakhazikitsa makhalidwe opangitsa zinthu izi kuti zikhale zosatheka, nkhondo, kuphana, kuba, ukapolo, kuzembetsa anthu, ndi malonda a mankhwala ozunguza bongo. Upandu udzatheratu. ukadaulo watsopano udzakhazikitsidwa kulikonse zomwe zizidzathandizira ogwira ntchito zadzidzidzi kuti azigwira ntchito molimbika kuti aletse ngozi ndi umbanda mutha kulola mwana wanu kupita ku sukulu kapena kunja ndi kukhala wotsimikiza kwathunthu za chitetezo chake mudzakhala otetezeka nthawi zonse usana ndi usiku pamene mukubwera ku nyumba madzulo kupita kokayenda ku park kapena kupita koyimba chiopsezo chachikulu, matsoka odza kamba ka nyengo pa dziko lonse lapansi chidzathetsedwa anthu sadzaopsezedwanso ndi matsoka okhudzana ndi nyengo ndi nkhondo mu creative society inu ndi banja lanu mudzakhala otetezeka kulikonse pa dziko lonse lapansi mudzapeza zonsezi kuyambira masiku oyambirira a nthawi yakusintha Ndipo mu Creative Society, chifukwa cha ukadaulo wa replicator, mudzatha kupeza chilichonse chomwe mungafune, zakudya za mitundu yonse, zovala, zinthu zapakhomo ndi zina zambiri. Zosangalatsa ndi zakuti matekinoloji ambiri omwe tikukamba pano alipo kale, kungoti n'zosatheka kuwagwiritsa ntchito mu dziko la consumeristic format. kuyambira nthawi ya kusintha sayansi ndi luso lamakono zidzakhala ndi cholinga chokweza moyo wa munthu moyo uyenera kubweretsa chisangalalo ndi chimwemwe chokha chomvetsa chisoni ndi chakuti ngakhale tili ndi mwayi wokhala mu creative society Ukulirabe kukhala mu consumeristic format. Titha kumanga dziko la creative society mwamtendere mopanda kulimbana kapena kukangana mu nthawi yochepa kwambiri. Sipadzakhalanso zosintha kupatula za sayansi ndi ukadaulo zomwe zidzakhale zokhazikitsa komanso kuthandiza chilengedwe mu creative society. Uzani achibale anu, azanu, anthu oyandikana nawo nyumba za maganizo amenewa. Phunzitsani za ubwino wa Creative Society. Inu ndi ine tikukhala mu nthawi yabwino yomwe mu nthawi yochepa tikhoza kuchoka mu dongosolo la ukapolo mu consumeristic format kupita ku dziko la mkaka ndi uchi la Creative Society. Zonse zikudalira inu. Ngati mukufuna moyo wotere, thandizirani Creative Society ndi kuuza aliyense za izi.